Iyitu ndi fans yokwiya kwambiri yomwe imachokera ku dera lina lotchedwa Maploti ku Liwonde tu kumeneko nde mpakanatu kukakwenyatu akuluakulu a Escom ku ofesi kwawo komweko mukakonze vuto lomwe lagwa ku dera lathu la magetsi apo ayi nde tidzingogona pomwepa mumva nafe kuning'ina osati masewera. Kuti aa, moti zikukhala motani? Nanga kodino akuti vutolo ndi lotani?

chabwino mmene taonera pamenepo ayi wina nde amayipatsa mototu kadansi kakeko koma funso be ndi lomwelo lonena kuti moti chochitika ndi chani kodi okay awawa ndi anthu amene amachoka ku dera lina lotchedwa mapuloti Kumenekotu ndi ku Liwonde. Nde chomwe chachitika nchonena kutitu kumene kuja two weeks ago kunapezeka zonena kuti basitu mphepo ya mkuntho yapanga strike deralo ndipo linakapanga affect transformer. Eya, amenewatu ndi makina amene amagwiritsidwa ntchito pogawano magetsi, moto wa magetsi uja. Transformer yawo kumeneko inapezeka kuti yapangidwa stricken down basi ndekuti yafoira. kukanika kugwira ntchito magesi kuzimilatu konse kuja tokamba za 2 weeks ago nde kutitu 2 weeks yonseyi kwakhala kopanda magesi mdima okhaokha fanzi ya christmas taidyera mudima what is happening fanzi inakwiya kuyambano kupitano nde kutino for the past 1 week eti 1 week yapitayi fanzi inatolerana yaku dera limeneli la mapuloti tiyeni basi solidarity wautali kukafika nde kutino ku ofesi ya escom kumenekoko Ku Liwonde ko! Nde anakafika kumene kuja kuyamba kulimbana ndi mabwana. Mabwana ee! Ifeyo mokupemphani katikonzereni kumalo kuja chani? Tufuna mutikonzere kunotu no. At least transformer ija takaikonzani tikhale ndi magesi tikuthamangiratu kumapeto kwa chani? Kwa chaka uku ma 31 ee! New Year Eve tikufuna tizakhale tili ndi magesi. Zambiri zaima tatiyeni mukatikonzere mabwana. kupezeka zonena kuti mabwana ajatu basi kumangonyalanyaza kumene kuja mangonyalanyaza so this time around fans ino papita 2 weeks ali mblack out ndi pamene ino yakwiya kuti yayi apa tsinangano inuyo zikuoneka ngati sitikumvanapo eti nde pamene mtendere wakanika mpamene magwiritsa ntchito no mphamvu nde tikubwera nde fans ija yatolerana kumeneko yapita kumeneko kuti zikagona komweko kubindikira komweko mpakana chani Akuluakulu a escom kumeneko anyamuke akakonze ndithu transformer imeneyi ya ku dera lawo la mapuloti. Ndetu ndi zomwe zimachitika apo, kunena kuti ona mapuloti, ona mapuloti, nyimboyotu ndi imeneyo eti? Eya, of course nyimbo yokuitenga ndithu paja ponena kuti ona pengolini, ona pengoli nde akuti ona ma plot tafike ndi tikhala panopa kufikira ponoti chani zinthu zitakonzedwa ndithu akuluakulu amenewa atakakonza ayi zimenezi ndi zimene zikupanga trend kunjaku paja pano nde pa malawi trends timakhala tikumapereka zimene zikutrenda kunjaku tingangokambako mwina one or two things inoyi ni nthawi ya holiday tikhoza kumavesesen ma holiday times kuti no christmas christmas box tikafika ku new year eve new year pa 1 uh, january ma holiday okhaokha mwaona nde kuti no aja escomuso akuyeneranso akhalenso ali pa holiday nde tikhoza kumapanga consider zinthu ngati zimene zoti komabe i think ngakhale pali ma holidays Anthu aja amatha ngati pali ma emergency ngati izizi nde kuti mwina bwezi akumathamanga kukakonza zinthu ngati zezi ya kuwathandizirako anthuwa komanso mukamva bwino bwino akukamba zonena kutitu 2 weeks ago kuseri zonena kutitu zinthu zinachitika ma week awiri apitawo tisanafike nkomwenso even maje mu nthawi ya holiday chimachitika ndi chani? matani kuthamanga kukakonzeratu zinthu ngati zimenezizi. Pena pakenso kumapezeka zoti no ma department ngati amenewawa, ku water board, ku escom, kuti kuti amatiphwekesasotu mwa njira ina yake anthu ngati ifeyo ma customers awo. Mmalo moti atipatse service imene tapempha ija ngati magesi kani madzi amapezeka zoti zinthu zikaonongeka anthu aja kunyalanyaza mmalo moti azakukonzereni muzichita kukalimbana naonso chani yet iwo ajawo akupanga ma profit kuchokera pa ndalama zimene ifeyo timakagula kaya kulipira madzi aja kaya kukagula magetsi aja. Mwaona? Nde i- awa ma guy-awa ali justified kupita kumenekoko. I think Escom apapa nde inalephera and ikuyenera ikonze. Si zabwino ya. Izi zimaoneka zophweka chonchi komano zimakhala zikupanga affect anthuwa nde kuti ntchito zawo, enawo mafoni bwezi akumaimbira mafoni kaya azinzawo kaya ma business chani chani zambirimbiri eti. Eh, monga ngati mmene tilili ifeyo timagwiritsa ntchito nde kuti magesi all the time kuti tilekode zinthu tipange chani kuti ntchito itheke. ndiye kuti apapa ndiye kuti nakhala ntchito yaimiratu mwaona si zimene zikhala choncho so consider these people eh, athandizeni anthu awo apitani mukakonze ndithu zinthu kumeneko osati kunyalanyaza akuti